igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ọzọ na eziokwu eziokwu ọdịnala anyị na omenala anyị ga-adịgide maka na ọdịbendị na-alụsi ọlụ ike ọ kwanụ nkụ dị na mba na-eghere mba nni ee dịka m si wee gwa unu na ikekwa ọtụtụ n'ime unu ga-adị na-anụ akụkọ a anyị na-adị anụ mgbe niile ụfọdụ sị na igbo si bini ụfọdụ sị na bini si i je na obodo dị iche iche mba dị iche iche ya bụrụ ana igbo ị fụ ndị na-asụ igbo ị kpọọ ya Chukwuemeka ị bụ onye igbo ọ sị mba na ya abụrọ onye igbo ihe agbagwojuo gị anya ị sị ya bịa ọ bịa ị sị ya gịnị ka ị na-akpọ onye kere gị ọ sị na ọ chukwu ọ gbagwojukwuo gị anya karịsịa ka o si eme n'etiti anyị na ndị ụmụ nwanne anyị nọ na delta anioma ka o si eme n'etiti ụfọdụ anyị na ụmụ nwanne anyị ndị nọ na akwa ibom ka o sikwa eme n'etiti ụfọdụ anyị na ụmụ nwanne anyị nọ na eh, kogi nọ na Igala maka na ụfọdụ na-asị na Igbo abụrọ sọsọ ndị ị na-afụ na Anambra n'Imo na Ebonyi n'Enugwu na Abịa ụfọdụ okwu sị ka ọ bịa ka mụ na ya nọrọ taa ka anyị tinye ọnụ na ya bụ okwu bụ Obinna Chukwubueze onye e ji ikolo ndị Igbo wee malụ onye so n'ofu ndị na-achịkọ n'otu ihe metụtara ịkọwa ihe dị n'etiti ndị Igbo na ndị Igala ka anyị malụ kene ee ebe asụmasụ debere ya bụ ọdụ ka anyị malụ n'eriri ya nke bụ isi ya na nke bụ ọdụ ya maka na ihe mgbagwoju anya akaliana maka na mmadụ ejego kogi fụ ụmụ nwanne ya na-asụ igbo ha sị ha na ha abụrọ ndị igbo ndị igala na-ekwukwanụ na ọ igala mụrụ igbo na ọ bụrọ igbo mụrụ igala ihe nke wee bụrụ ihe mgbagwoju anya ihe e ji ebupụta ihe a bụ anyị ma na ofu onye siere ọra ọra erichaa mana ọra siere ofu onye ọ ma nlicha ọtụtụ n'ime unu ka m wee malụ maka na uche m akarọ nke unu so n'ozi ọma ọdịnala nke taa bụ nke ntọnala akụkọ ntọnala nke anyị ga-abanye nke metụtara ndị Igbo na Igala Obinna Chukwubueze ikolo ndị Igbo a sị gị kene Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwara m unu aha m bụ Obinna Chukwubueze ikolo ndị Igbo ọ bụ na mụ nọ na oge a ka anyị kparịta nkata ya bụ ihe gbasara igbo na igala nakwa ihe e kwesịrị ịmara dịka o si banye daalụ hinne anyị ama mgbu oge maka na anyị egbugo oge na nke mbụ ọ gịnị kpatara ka ihe o nwere ihe jikọrọ ndị igbo na ndị igala maka na ọ bụrụ na o nweghị ife jikọrọ ha agaghị adị na-asọ ya bụ mpi asọ o nwere ihe ka ihe o nwere ka ebe o nwere o nwere ife njikọ o nwere ka if- ebe o si metụta ndị igbo na ndị igala o nwere ka anyị si metụta chaa chaa maka na ana m anụ ebe ndị igala na-asị na ndị igbo si igala na-anụ ebe ndị igbo na-asị na igala si n'igbo biko tinye ọnụ na ya bụ okwu ka anyị wee na-aga n'ihu E- ekelekwa m gị daalụ nwanne m nwoke Mm. ekelekwa m gị bụ onye na-ege ntị gị onye igbo onye ọma na-ege ntị na um e, isiokwu anyị ji n'aka n'ụbọchị taa bụ ezigbote isiokwu dị mkpa na onye Igbo kwesịrị ịnụ maka nkata dị otu a buru oche bịa nso maka na Igbo bụ Igbo Igbo enwehọ um, ụzọ abụọ e, ihe gbasara ajụjụ gị gbasara ndị ịgara na Igbo ihe mmetụta jikọta ndị ịgara na Igbo akụkọ dịka o si wee kọọ anyị chekwara nchọpụta o mechara anyị gaba njem jebe na um,

akụkọ anyị chọpụtara na ya bụ obu uga akpọrọ obu gad dịka ntụgharị si dapụta n'oge a mere ka anyị chọpụta na eri mụrụ ọtụtụ ụmụ ụmụ nwoke ise nke ata so n'otu n'ime ya maka ị na-akpọ ịgara ị kpọọ ya ata eziokwu na ịgara anyị na-anụ ụbọchị taa bụzi ọtụtụ ndị sonyegasịrị n'ime ya maka na ọ bụghịzi naanị ndị e, ata si ebe a nwekwa ndị ọzọ bịa kwecha na ya bụ ime ịgara mezi ya jiri zaba ịgara ọzọ n'ụbọchị taa ma ndị wakuri na ndị ọzọ gasị hmm. mana isi sekpụ ntị bụ na ata bụ nwa eri ya bụ na onye bụ isi ọchịchị na ịgara bụ ata bụ nwa eri ọ pụtara na ọ bụ nwa igbo n'ọ- na ọ nwa igbo gọgọ Hmm. and akụkọ dịka anyị si ndị nchọpụta si wee chọpụta na um, ihe mbọpụta a bọpụtara na ịda oge a na-eme nchọpụta dị iche iche dịka um, atogwu mound mee ka achọpụta na um, dịka gịnị atogwu ato- mkpu atogwu ya enwere ihe nchọpụta a chọpụtara na igala mgbe a na-eme nchọpụta dị iche iche n'ebe gburugburu dịka thurstan chikwendu na ndị ọzọ degasịla akwụkwọ a mere ka achọpụta na um, ya bụ ihe nchọpụta gosi na enwego ndị nọ na ana ịda Hmm. before enwebe ihe dịka ịgara Hmm. before enwebe ndị a kpọrọ ịgara Hmm. and ihe nchọpụta gosiri na ndị nọ ebe a bụ ndị nwere otu aha akpọrọ igbo Hmm. so na nchọpụta a dịka maka na anyị na-ekwu igala ị na-ekwu ị na-akpanye ịgara site na from 15th century Hmm. anyị mechara je nchọpụta chọpụta mgbe e nwere ata mbụ na igala Hmm. ọ bụ na the 15th century ka e nwebere first ata and eh, nchọpụta anyị gakwuo n'ihu ata ata anyị na-ekwu bụ afa afa onye ndu Afa- a- a- afọ afọ eze eze ọdịnala igala taa yes Ah. onye ji- onye ọbụla bụ eze Mm, na igala mm, ya na bịa bụ ata mm, and anyị ji akụkọ mgbe ha si ka ka ha si wee chi ngwụkwa kịta mm, nke bụ ohere dị abịa ike gụpụta ya so na ọ bụ ihe jikọtara igbo na igala bụ ihe a na mm. igala ata si igbo si n'aguleri wee binie njem mgbe anyị gara ya bụ aguleri enwekwa ihe ngosi egosiri anyị hmm. mgbe mgbe a nụchara agha hmm. ọkụ gbara ebe ya bụ ata bi hmm. enwere otu osisi ọkụ na-agbachaghọ nke egosiri anyị n'obu gad nke anyị jewere ihe onyonyo ya and ihe ngosi ya gositere na ya bụ ata si na aguleri malite njem wee pụba jebe mmiri chifo ruo na ebe ọ nọ n'ụbọchị taa a na-akpọ mm. Igala mana akụkọ ị na-akọ bụ etu ndị Igbo nọ n'ofe ihu a si fụ ya kedu maka ndị Igala ha na-akọkọ ofu akụkọ maka na anụgo m ndị Igala sị na Igbo si na Igala wee pụ
onye sị na Igbo si Igala wee pụ na-eme mistake ihe eji sị na ọ na-eme mistake bụ na njem Igbo pụrụ na Igala buru agha ndị naghachita anaghachita dịka a na-ekwu okwu njem igbo bụ otu ndị otu mba eji njem wee mara eji njem wee mara and anyị na-aga njem ebe ọbụla anyị gara njem anyị na-emepe obodo ahụ ndị Me- dịka be anyị anyị mee- anyị- ọ dịrị anyị comfortable ibi na onye oche obido ebe ahụ Mm, mana igbo bụ ndị na-anaghị achọ nsogbu mm, kama ọ ga-ese ọ gbapụ ọsọ jebe ebe ọzọ mm. so ọ bụ ihe megasị na ọtụtụ obodo dịka eh, ya bụ igala na ndị igbo si ebe a ndị igbo ndị igbo a na-akọ na ha pụtara ebe a bụrụ na ha si igala pụta mm. just like ịkọba akụkọ eze chima si bini wee pụta mm. ọ bụrọ na ọ bụ onye bini mm. ọ return akụkọ banyere somebody like um, eri eh, eri abụrọ onye egypt o jere mba ndị a olu ka o si dị ya na ụmụnne ya ịtọ areli na arodi anachiataba azụ maka ha pụtara ha pụtasịrị mba ọzọ ha ga-anọ mana ha batara ụmụ ebe ha si pụta hmm. ma na-achịkwa otu akọ na-esi na ndị Igbo na ebe hmm. ndị Igbo gbasasịrị dị iche iche hmm. eh, ihe mana ihe ị na-ekwu eziokwu dị ya na nghọta nke m maka na ama m na taa na o nwere ndị Igbo bụ na ha bigo ugwu awụsa bie ya ọma ahụ bie ya ahọ iri ise ụfọdụ echefugo mana echi enwere ike ihe ike mebe n'ugwu awụsa ahụ ndị nke ahụ bi n'ime ime ọhịa ahụ agbanata ha nwere ike gbanatazia n'igbo a na-akọzi akụkọ ha a- ụfọdụ asị na ha si Etu mere otu a. na ha si kano wee bịa Otu a ka ọ dị. ee chefuo na ha si ebe a wee jee kano wee bie ugwu wee mesịa ihe ike wee daa ha wee gbaghachite wee chọbakwa eh, ana be nna ha Eh, daalụ hinne em onwelu onwelu ndị okay ka ns- ka m tinye ya dịka ajụjụ enwelu obodo ogbe dịgasị iche iche bụ ndị igbo bi na kogi maka na kogi bụ na igala kwụ ya Ee.
Em, daalụ ịma na mgbe mbụ eh, and and ọzọ ha na-ekwetakwa na ha bụ ndị Igbo maka ya agwanụ mmadụ ya kweta ihe ọ ga-abụ ehe, daalụ na-ajụga na mbụ em, oge mgbe anyị na-etolite onesikebe ihe Mm. dịka otu esi wepụrụ anyị ihe gbasara histri n'akwụkwọ ee a na-eme akpọ steeti akpọnye ya na ọ bụ ndị igala Mm. ju na kogi mana dịka anyị jebere nchọpụta anyị chọpụtara na enwe ọtụtụ obodo si ana igbo bụ ndị igbo nọ na igala Mm. ekenyere n'ime kogi steeti Mm, igala anọrọgoro onwe ha dịka mkpo- mba buto na ha nwee ndị kwenyere ha n'ime mm, ha dị mixed up ha nọrọ onwe ha dịka mba mana enwezi ndị bụzi ndị igbo gọgọ bụ ndị igbo ha na-asụ igbo mmemme ha bụ igbo ihe niile gbasara ha nke a na mbụ ihe ha ma ha asụ igala mma kpọrọ otu obodo ahụ mm-hmm. nke bụ na ị fụrụ ndị bụ ndị eze ndị ichie ndị isi ndị okenye nọ ebe ahụ ama ha asụ igala mm-hmm. oge m jere njem site na ihe mgbasa ozi ezumezu ya tv jeruo ya bụ obodo mụ na ha na-asụ igbo mm-hmm. anyị mere nwanne ọ na-atọkwanụ ha ụtọ ịfụ onye igbo mana otu ihe bụ nsogbu ha na ekenyego ha na kogi ha a- a na-emekpa ha ahụ eji maka ya ọtụtụtụ n'elu ụzọ ọ na-agọnarị ebe ha si ka ha nwee ike sonye na ya bụ obodo maka na ọ bụ na onye ahụ esonyeghị agaghị enwe gọọmenti agba amerịka na-asị ya uru si n'obodo ama ama eru ya aka ma ọ bụ o nwee ọchị ọsụsụ ọchị ọkwa ọ chọrọ ka ọ zọọ ha ama enye ya ọpọchuniti ịzọ ya bụ ọkwa so enwegasị dịka mgbe m jere avụrugo eje m avụrugo
afa obodo afa ogbe ndị igbo nọ na kogi otu ya bụ avụrugo avụrugo yes avụrugo na nchọpụta na achọpụtara m eji kpọọ ya avụrugo bụ na akpọrọ ya asị na onye mbụ mere obodo a fụrụ ugo na ya bụ obodo oke anya fụrụ ugo a beli otu a hmm. mana ya bụ onye ka m jụbara ese ka o si wee bịa ọ bụrụ nwa afọ obodo a na-akpọ edem edem dị n'Enugu steeti na Nsụka hmm. edem bụ ịmanụ enwere ede ọbala hmm. nwee agamede hmm. bịa nwee edem obodo a bụ ụmụnne ụmụnne atọ mana ha gbasasịgo hmm. mana ebe ikpeazụ ndị avụrugo si binye njem wee jebe ya bụ avụrugo bụ ebe a kpọrọ edem n'akpa na ozi edem ejekwa m ya bụ akpa m wee jee ebe a ebe eh, ya bụ ha si pụọ njem anakatọbia ọ ka bụ empty land mmọnwụ niile ndị obodo a na-efe ha na-efe ya abịa na na vileji onye na-abụ chief na apart from obodo a nwere eze abịa na village onye na-abụ chief ihe na-akpọ ha bụ dimani di m dimani di m anyị dimani di m anyị Enye. dimani a bụ ihe ihe eji malụ eh, eh, eh, the elders na obodo a na-akpọ fa bụrụ edem Mm. and ọ n'obodo a ka ndị a si binye njem e nwere ọtụtụ emume ha na-eme na-akpọ ma nke a na-akpọ onunu ma nke a na-akpọ ma ona si eme ije gee ndị eh, ya bụ Avụrụgo ntị ọ sị gị a na-akpọ maka atama Atama. Bịa- mana mana- mana ka m jụọ gị abịakwa na n'ime ala igbo a n'ime anambra anyị a ọkwa ị ma na enwere igala enwegasị enwe ndị enwe enwe enwe ị sị na enwere igala ndị igala nwe ebe ha bịa kpakwunye enwere igala cheta na o nwe mgbe bụ a na-agụ news Mm. agụsịa na igbo agụọ na igala daalụ ehe ga-agatụwa nke ahụ nke a bụ mgbe anambra steeti gọvanọ gọọmenti ka na-ala ya ka na- ka na-erub shoulder with ndị igala because one ka m gwa gị ofu ihe dị very ịma a na-akpọ igala na anambra ịnọ ebe ọ nọ na-ege ntị ọ chee na igala dị far Mm. igala dị n'azụ na ebe ahụ Ọkwa ya, na ọmambara na igala ọkwa ya. from Ag- from uh, aguleri to igala is no more than two hours hmm. ọ dị nso na eh, a stone throw hmm. ajụjụ m wee bụrụ ị ma na e nwere nzam ọ dị ka nzam nọ na Anambra ma bịa bụrụ Igala etu a ka esikwa wee nwee ogbe ndị Igbo n'ime Kogi
dịka esi kwuo achọrọ m ka ị ghọta na igala na-ekwu okwu ya bụ tribe gbakọtara azụ ọnụ later mana isekpu ntị bụ na ha bilite njem ebe a okay ebe ị na-akpafọ bụ ebe njem ha bido ha bidoro njem na Aguleri through Ata and Ata bụ a warrior ọ conquer many places from nchọpụta ya chọpụtara na ya bụ em, Avụrụgo achọpụta na oge a jebere njem ibi na jere Ede Ọbara achọpụtara na ihe mere ọtụtụ obodo a ji gbakwunye na-ekweta igala bụ na mgbe agha ndị oge a na ọ bụ ata na ndị agha ya bịa kpuchitere ọtụtụ obodo a okay na asị agha biafra ọ bụrọ agha biafra ebe mgbe a lụrụ agha ma eh, ndị arọ lụrụ buru na-abịa ndị ọhafịa eburu ya na ọ dị na mbe na 17th centuries the 15th century ọzọ ndị fulani eburu na-abịa ọ bụrụ na na-ekwukwu fulani mgbe ahụ ihe a bụ agha a na-azọ eh, enwe ndị enwe warrior ọ chọọ ka ọ conquer territory o binye with ndị agha ya ndị arọ mere ya ndị ọhafịa wesa mmiri wara ata na onwe nke ya and ata eh, ndị ọbụla conquer a place protect water region ọ na-eme ndị nọ n'akụkụ a na-agbakwute hmm. ka ha bịa nọ under that protection hmm. and then otu just like ihe na-eme na um, obodo Africa na Igala ihe mere those things ji eme gị abụ na ndị agbapụ that place ka nọ under that protection hmm. ka alịbi ka ghalị inwe such attack from Aros and Ohafia as of that that moment. Okay, ya bụ na nkọwa gị na nchịkọta okwu ya bụ na ị na-asị onye ọbụla na-asị na igbo si igala sị onye ahụ ya ekwuzina ụdị okwu ahụ na ọ na-ewu anị igbo ọzọ nchịkọta ahụ bụ na na igbo bụ isi na igbo bụ ndị gboo na igala bụ nwa igbo na a na-ahapụ isi aka agba ụrịọm na ajụ imewe onwelu mgbe n'akụkọ ntọ na ana a ga-asị na Ata of Igala nwere mgbe ọ na-eme ọ nọkata ọ bịarute anị igbo ọ dị ka mmadụ ije ikwu nne ịpay homage ị ghọtagodị ya o nwere o nwere mgbe o mere chacha maka na anyị adị na-agwa onwe anyị gewe eziokwu Daalụ. Em,
na ọnwa gara aga bụ disemba dịka kalenda ndị ijoja si wee ga em agara m Aguleri mụ na onye na-afụ maka culture and tradition bụ chief ọdụm na Aguleri nọ n'Obu Gad m jụchaa ajụjụ ọ kọwara m ihe dị otu a ọ gwa m na ya nwa bụ chief ọdụm na apart from Ata nke a nọ kịta na the previous one na nyanwa ka e send na before na ọ na-eme before e kpunye Ata okpu n'isi ọ ga-abịa Aguleri nọọ mkpụrụ ụbọchị anọ nọọ mkpụrụ ụbọchị anọ before e je ekpube okpu n'isi now na na apart from onye nke a kịta na the last one nyanwa n'onwe ya bụ onye e send o jee there nọọ for four days duo the man ọ gaa according to the process ọ kụziere ya do's and don'ts ihe m na-ekwu na a nọ on tv na record na my channel Express Royal tv ọ dị- ọ kọrọ- ọ nwe- ọ kụziere ya do's and don'ts dị na ya mana n'otu na

na this festival of wealth of um, eh, ọ dịka Ọbatala Ọbatala. that we are celebrating that ndị nyere anyị this festival were the people called the Igbos that the Igbos were the original people in Ife and the ancient people in different and ancient people onye kwuli ya abụrọ onye Igbo onye kwuli ya abụrọ ofeke Otu a ka ọ dị. onye kwuli ya bụ the this current Ooni of Yes. Ife ewesị ashu ekwu na onye batara nọrọ ebe a na-asị na ndị Igbo bụ ụmụ ndị mbụ na ndị egede ụfọdụ bụ ndị Igbo n'onwe ha na-aghọta na-ekwu na na na na ọ bụ na Igbo ma ihe anyị bụ Yes. na ha kara ibe ya n'isi fa ga-aghọta mana ọ dịzi m ka nwa agụ na-ata afịfịa mana nke ihe ndị igala na-ekwu maka na onye onye igala a nọ ebe a anyị na-eme ọma na-eme ibe ya ka anyị mara n'ife a na-ekwu ọ bụrụ na o nwere onye igala na-egekwa na anyị ntị em, ị ga-akpọ ọ bụrụ na o nwere onye ma ntọ n'anị ga-ege anyị ntị ị ga-akpọ ee anyị ga-emepe ekwentị mgbe na-adịghị anya ka anyị nụ ọnụ gị maka na em, uche bụ akpa onye ọbụla ko nke ya eje Otu a ka ọ dị. Em, eh, tupu anyị eje yọrọ egwu a chighata o nwere ndị na-asị na na ndị Igbo na-azụ ana hinne na ndị Igbo na-azụ ana na ha banye ebe a asị na ndị a bụ ndị Igbo ha bịa ebe a asị asị akpọ ya expansionist anyị ma na anyị nwere ndị a na-eji anụ ọgụ ee ewee m na-asị ọ ana ka anyị na-azọ ka ọ nọọ akụkọ ntọala ka em, nwanne mara nwanne ya ka anyị na-azọ Em, onye sị na igbo na-azọ ana mmadụ am, ọ na-eme mistake maka afụbe ebe onye igbo jee zọba ana mmadụ Onye- onye igbo jee mba Mm. ọ na-anọ n'akụkụ the only thing onye igbo ga-eme bụ o neru anya ala fụ ihe kọrọ n'obodo ahụ nyere ha aka mm. ọ ga na-ekwere nyere aka ọ bụrụ eze n'obodo ahụ mm. ada ọ bụrụ eze n'obodo ahụ ndị obodo atụọ egwu na ọ ga-anakọrọ ha nke ha ji maka mm. onye Igbo bata ọ ga-edevelop ọ bụ na o bi na one room taa nụwa ọ sị landlord ya bụ two rooms o nwee ike echi nwanne echi ọ sị landlord ka e mee ya two storey daalụ daalụ tupu anyị were egwu a ma anyị ma na baka na ị batara n'oge anyị akpọbata ya etu e kwesịrị wee kpọbata gị ka esi Igbo ị bụ am daalụ aha m bụ obinna dịka si bụ obinna chukwubueze obiala abụ m onye dimagụ isiekenesi nke ideato south local government imo state isiekenesi Isiekenesi. isiekenesi yes Da- ideato south imo state daalụ hinne anyị chighata ị ga-agwa m ọnọdụ maka na ama m na a bịa n'ala igbo a na o nwelu ndị igala bịa odo isi nọ nọ ndị mere njem batara e nwere ndị bụ ndị igala si nọ na Igbo mpaghara Nsụka ka anyị were na egwu a anyị chighata anyị wee mepee ekwentị anyị na-ekenekwa ndị na-esoro anyị na ikuku mụ na ikolo ndị Igbo nọ taa anyị sị ka anyị kpakọ ihe metụtara igbo na igala maka na ọ na-adịzi m ka ụmụaka a na-achọ igwunye okenye aka n'anya anyị wee sị mba ee na anyị bụ igbo mana anyị niile bụ nwanne ihe anyị na-ekwukwenụ ọ bụ onye biri ibe ya biri ana m abịa Mba, gbatuo. I don't want this. Okay, hapụ ya hapụ ya mana don't raise it ya ka ọ ghara ịba na anyị na-ekene ndị na-esoro anyị na Facebook ee ekene m unu okeke chukwuma ee ọkwa mụ na ikolo ndị igbo nọ ebe a obinna chukwu bụ eze obinna kenenụ ndị na-esoro anyị na mba ụwa niile Ee, ekene m gị gị onye ọma na-ege ntị ga-esonyere anyị sị em, ị mere ọfụma n'isonyere anyị maka ọ bụ nwoke oge mmụta dị egwu kwesịrị ya meela anyị dịka ụmụ ya daalụ hinne udochukwu ekene m gị nwanne m etuo m gị afa chukwu emeka luk ekenekwa m gị afụrụ m gị ee okeke chukwuma chukwu ebuka ee ezigbo nwanne m mụ na o jere n'igwe taa ekene m gị anyị ga-emepe ekwentị onye nwe ajụjụ ka ọ jụọ ee chetanụ na anyị na-akwado um, eh, ndị oziọma ọdịnana fans club ọka branch eh, whatsapp group anyị adịgo ọ bụ na ị chọrọ isoro anyị na ịnọ n'okirikiri ọka maka na agbụ ekere nwa ngwere eruona o ruona ọtụtọ igbo anyị anyị na-acharazi ọkụ nke ikpeazụ a maka na ahọ iri na-abịa taa ana igbo ga-enwere onwe ya na mmụọ maka na ife na-esi na mmụọ adị mma tupu ọ pụta n'ife anyị ga-echighakwa ozugbo na ikuku chetanụ na a nọ na abs 88.5 fm and chetanụ na program a chọrọ nkwado anyị chọrọ sponsorship ọkwa na ume ka eji afụ ọkụ ebeta suya ebeta suya ọkwa na arụ nama ị mana na-asụ ọrụ na-asụta ejuna ọrụ ana-atọ ụtọ ọ bụ na ị na-ege m ntị na ọ masịrị gị na ị ga-akwado program a ka anyị wee nwee ike wee nọrọ n'ikuku welụ na-atọghesi igbo na agbụ maka na agbụ ekere nwa ngwere a unu ekwekwana ka ọ gbanahị anyị olugo ọtụtọ ka anyị chighaanụ n'ikuku ka igbo nọ n'ụzọ ije igbo nọ n'ebe niile wee tinye ọnụ n'okwu anyị kpụ n'ọnụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ọzọ anyị echighatagokwa na ozi ọma ọdịnana nke taa oge eruona oge anyị ji anụ onu ọra n'ihe metụtara igala na igbo ee ee ofu onye na-asị na ọtụtụ oge ndị igbo ndị igbo chọọ ịkpa ike na mmụọ ha ejebe igala na maka na ha na-eje igala gosiri na igala tọrọ igbo na igala ka anyị ihe niile a bụkwa ihe anyị ga-etinye ọnụ ee um, ọ bụ na ị chọrọ itinye ọnụ na okwu anyị kpụ n'ọnụ akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 081 1905 5555 ya bụ 081 1905 5555 ka m kpọke ọzọ 08119055555 hmm? ị kpọọ ya i gbuo ya nkenke tinkom tinkom iri abụọ sọsọ ka m nyere gị ee ka anyị wee nwee ike wee nabatakwa ndị ọzọ akara ekwentị ọzọ ị ga-akpọkwa bụ 0701 863 95 0701 8639546 ị kpọọ ị gwa anyị afa gị gbuo ya nkenke i nwee ajụjụ ị jụọ ọ bụ na ị bụ nwanza na ọtụ onye tụnwe ka ị ga-atụnye ị tụnye nke gị ka o wee bụrụ ife e kwuru ka ị na-eme hello onye ka m kenere onye ka m kenere hello ekene gị onye ka m kenere hmm. ume ekoropụna gị na egwu atụna gị o dike nwa ụgbọaja na-atakwanụ mmadụ ata onye ka m kenere hello hello hello ọ dịkwa ikuku nwere ka o si wee dị n'oge a em a, ọ bụ na i nweta onwe gị ọ bụ na ikuku dịrị gị mma ị kpọọ anyị anyị na-ajụ ma ndị igbo o si igala ma igala o si na ndị igbo ka ha na-abụ ọ bụ nwanne kwesị ịdị na-emekọ ihe nwanne ee na-azọghị onye si eb- onye mụrụ ibe ya hello onye ka m kenere ekene gị emeka okonkwo i nwere tinkom iri abụọ biko gbapịa ọsọ tinyere anyị ọnụ n'okwu Em, adịrọ m ka anyị ga-ebidozie ihe gbuoro anyị Em, nkenke. dịka anyị si wee kwuo na mbụ em, nke mbụ bụ na m, ata bụ nwa eri Mhm, ata bụ nwa eri mhm. ọ bụ ya then em, ya bụ ata sikwanụ agụleri wee mali njem before ọ gaba kwudo ndị okpoto na em, kogi ebe a kpọrọ igala taa Mm, e- Igala ebe a kpọrọ mm, taa ị chịkọ ọnụ ya ị chịkọ ọnụ ya ee ọ etu a e- e- ebe a ka okwu ya gbadoro ụkwụ Mm, o nwere ihe ọzọ i nwere ịjụ

nke ahụ bụ akụkọ mgbe ọzọ ihe a ka na-ekwu udo na-aba ọ bụrụkwa ndị be anyị bụ akụkọ ihe jikọrọ Igbo hello onye ka m kenere ekenekwa m gị mana ị na ha atapịa ehe nwanne m o isi gị

ya bụ na ị bụ onye Igbo ana m ajụ gị na-ajụ m okay okay okay mana mana kedu afa obodo unu afa ogbe unu gbatuo redio unu gbatuo redio unu Ogurugu village Ogurugu village ọkwa ya na Ogurugu village a ihe ihe unu na-asụ n'Ogurugu village a n'Ụzọ Ụwanị bụ Igala Iga- okay unu na-asụ Igala na Igbo okay unu na-asụ Igala na-asụkwa Igbo ya bụ na this village now a ga-asị na ọ dị bilingual a sụọ ya n'oyibo ihe ọ bụla ihe ọ bụla Eh, so ke- kedu ka n'ime lokal gọọmenti Ụzọ Ụwanị ahụ kedu ka ụnụ na ndị ọzọ na-asụkwa na-asụ igbo kpọmkwem ma ọ bụ asụsụ igbo dị iche iche kee ka ụnụ si enwe mmekọrịta ka unu na-ebikwe n'udo kee ka unu si ebi okay okay okay okay unu na unu nọ na oke oke Enugu na Kogi okay okay okay okay unu abatazie n'ime kee afa mmiri ahụ Mabolo river okay daalụ hinne kee afa gị ọzọ Emeka Okonkwo ọ kwa ya Ali Monday aka Obinze. Okay, aka Obinze. Okay, Obinze. Eh, ị bụ confirmed Igbo man na mazi nke ị na-ekwucha. Alia, Ali ọ kwa Ali like Anị. Ali, Anị. Ee, eh, Ali, anyị ma na ụfọdụ Igbo na-akpọ ya Anị. abịa na mgbago Enugu a na-akpọ ya Ali o nwe onye na-aza Ali Chukwuma mana Ali Chukwuma means Ani Ali in their own dialect daalụ hinne o so afa actually means Ali or Ali deme nwanne m opi nze ee ka ntukwue gị afa ụdị ihe a ka anyị chọrọ ịma ọkwanụ mmụta anyị na-ekwu ka ihe m nwere itinye n'okwu ya bụ na Ogurugu ọ na-ekwu abụghị Igala hmm. Ogurugu bụ igbo mana ọ bakwa n'ụka ọ dịrị onye nọ onye Ogurugu atụgharị aka
na echọtara Ogurugu bụ Ọbatam onye mụrụ Ọnọja then nwunye Ọbatam tinye ọnụ na microphone nwunye Ọbatam bụ the princess bụ ọya princess na na Idah hmm. Idah so ọ bụrụ na Ọnọja bịa chọta nwaanyị na abịa na ọ bụrụ na what I'm trying to say here now is na ọ bụrụ na ha bụ pure Igala ị ghọtara ị ghọtara till now they are not Igala that mix up because of na esi Idah gaa nụta nwaanyị Mm. esi Idah wee lụta the pri- the princess so e- esi na e- Ogurugu esi na Igala Igala na wee ya lụta lụta nwaanyị okay so ka esi nụtazie nwaanyị a na ọ- ọ- ha bịaziri nwaanyị a ọ bịaziri ha narazie ha asụsụ igbo ụmụ ụmụnne ya bata Okay. mmadụ e nwe ndị Igala normally ihe a bụ that's like ezi okwu e nwe ndị ị ya-ajụ a sị gị na ọ Attah land na ana adam because of Attah bịa ruru that area during that time because of na ya wa bụ the warrior cover that a na-akpọkọrọzi ya a na-akpọkọzi ya Eh, ka anyị nara oku a hello hello onye ka m kenere onye ka m kenere ana m anụ ọnụ gị Ifeanyị ekenee m gị ịnọ n'ozi ọma ọdịnala Dike nwa Ụgbaja na-ekene gị ngwanụ uche onye adịa ya njọ mana gbapụ ya ọsọ ga dịrọ

daalụ hinne ị ma na ihe ihe ndị igbo na-abụ igbo na-adị eme egbe bere ugo bere ya bụ na onye ọbịa bịa na obodo anyị anyị na-anabata ya nye ya ohere etu a ka anyị si mekwanụ ndị ọcha ndị ọcha wee were ohere a wee lafuo anyị wee nakọrọ anyị nke anyị ndị mba bịa anyị na-anabata ha hinne mana anyị nọrụ n'etiti ndị mba na-emeghị nta na-emeghị imo a na-akpa anyị ka anyị kpagbuo ya amarọ m ife o ji wee dị etu ahụ mana anyị nwa ka ọ dịla etu i si wee kpọgasị afa otu a ee chukwu emego ọgọ enwee social media anyị ga-akaba arụ ka anyị metụtara ụmụ nwanne anyị ndị nọ ebe ahụ gwa ha na nwanne ha nọ na mba na anyị nọkwa na anyị nọsiri ike ka anyị gbanye ha aja n'ukwu mekwanụ ka ndị ọ bụ anyị na ha ghọta na ụwa a bụkwanụ onye biri ibe ya biri eji m n'aka na ndị na-achị anyị na-anụ maka na ọkwanụ ee, ee, n- nwata nwee nna kara ahụ na-aba mba onye ilo asọ nwata agha anya mana i nwee nna kụrụ ngwọrọ nke ọbụla emere nwa gị ọ- ọ- ọ- ọ- ọ dị- ọ dị ya mma ọ etu a ka esi akpagbu Nigerians outside I- Nigerians pụọ a na-eme ha ka ọ bụ na ndị ya enweghị nne ndị ya enweghị nna maka maka na ọtụtụ oge ndị kwesịrị ịjụ ese ha anara ajụ ese ha anyị na-ayọ ndị ndu ndị igbo dị iche iche ka anyị jụọnụ ese ụmụ nwanne anyị ndị igbo ndị ekewapụrụ tinye ha na steeti ndị ọzọ ọ ya bụ isiokwu um, oku a nwanne anyị nwoke kpọrọ oge erubekwananụ mgbe anyị ga-apịachi anyị nalụ oku ole ma ole anyị wee chịkọọ maka na okwu a dịka okwu anyị ga-emepekwanụ mgbe ọzọ hello o onye ka m kenere kene m ihe na-emere gị ihe Ah, ise ngwa tinye ọnụ n'okwu o oge adịrọ ọzọ. Igbo hmm. na ihe gbasara ihe dị ka na okwu a dịkwanụ ka okwu ga-adị mkpa eh, maka na mana o nwe mgbe a na-eme ya in the 80s hmm. eh, enye news n'Igbo enye na Igala eh, enye n'oyibo igosi na n'ala Igbo yes hello ị sị gịnị sir kedu afa kedu afa gị ọzọ Ometu na Nọọfịa ekene gị nnọọ daalụ ka ndị Igbo nụọ na ahụhụ na Rivers nke Rivers steeti dote ka dị njọ na ha bata pati a gụgharịkwa ha aba ebe na-agụ Obigbo ha gụgharịa ya Okoloma mechazie nchechibietu Oyigbo bikos na federal gọọmenti mere boundary adjustment na ọ na ndị Igbo na-achị anyị ga-esi dị ọkụ a ga-eprotect ụmụnne anyị nọ n'ebe boundary kọtụ mgbachie na Anambra steeti daalụ hinne ometu n'ọfịa n'ụmụ nri ekene m gị n'ọkwanụ ebe a ka anyị ga-achịke ya ọ bụrụzie na ị chọrọ isoro nkata nkata ya dị na-aga n'iru jee na fesbuk anyị na oziọma ọdịnala tv i jee na oziọma ọdịnala tv i tinye ọnụ n'okwu anyị nwetakwa ụsa ya ee follow the page maka na ihe a abụrọ ihe anyị- nkata anyị ga-akpacha otu ụbọchị mana ee, e- isi sekpụ ntị bụ gịnị bụ na igala na igbo bụ nwanne ọkwa ya otu aka ọ dị. na ha kwesịrị Na- ịbụ ga- na Igala si n'Igbo na- ọ ya bụ na ha bụrụ nwanne m Mm, na Igala ekwesị ịbịa na sị na Igbo. ife Igbo. ife onye Igbo sị na ọ bụ onye Igala Mm, ehe, eh, exactly And anyị kwesịrị ibi n'udo anyị kwesịrị ịbụ egbe bere ugo bere nwanne nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ n'otu aka ahụ ụmụ nwanne anyị ndị igbo kpọmkwem e kewapụrụ n'ala igbo banyesịa n'ime kogi banyesịa n'ime mba steeti ndị ọzọ na anyị ekwesị ịgbakịta ha azụ ọkwa ihe na-ekwu Ehe, na ebe ha nọ ị na-anụ onu anyị na anyị sị gị jisie ike ụjọ atụna gị ngị agbakịtana onwe gị azụ maka mkpagbu a na-akpagbu gị ya ka anyị ji asị o sie ike i wetara anyị ozi na ozi ọma ọdịnala tv na fesbuk ee ọkwa na ebe a o ruona ebe anyị ga-apịachi mana tupu anyị pịachie kpọmkwem ee achọrọ m ka nnukwu onye ọbịa mụ na ya nọ taa Ikol- ikolo ndị igbo obinna chukwubueze nye anyị ofu okwu maọbụ ị ga-ewere otu tinkọm
ekenekwa m gị gị ọma na-ege ntị gị onye ihe igbo na-asọ ụsọ gị nwa afọ onye igbo ekenekwa m gị sị gị ejina maka obodo ị nọ ọdụ ma anọ onye nọ obodo oyibo ezepụta na agba onye jedos ọ bụrụ citizen bụrụzi onye bụrụ o nwee green card na us mana ọ bụghị onye ọsịsị ya na ọ bụrọzi onye igbo this for a speaker si Black American ọ bịara nkwere hmm. bịa nara title nwanne dị na mba maka ọ chọpụtara ọ bụ onye nkwere Imo steeti hmm. so ebe ọ bụ na ị nọ as onye Igbo e, e, e, ekwela ka anọkpa aga maka na igwe ma ị nọ na mba ndị ọzọ ma na ewebe ekenye gị frat si nke ọzọ onye Igbo ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma and gị bụ onye Igbo kwetara na ị bụ onye Igbo ị fụ onye na-asụ Igbo metụ ya ka onye Igbo hmm? maka na ọ ha emebe nwanne sọrọ ọsọ ụmụnne anyị ndị arụcha na mba mba akpachara akpanye iyi ma asọpụta ha otu na anyị ji daalụ hinne daalụ hinne daalụ hinne Ọ- ọ- ọ- ọ dịlachaghị ọnụ ndị igbo akwụsị ịsị na igbo nke a na nke a kara bụrụ igbo nke a ka bụrụ igbo Mm-mm, mm-mm. ị bụrụ onye onye ebonyi onye anambra sị gị na ihe ị na-asụ abụrọ igbo baarị ya mba sị ya na nke ị na-asụ abụrọ igbo na ọ nke gị bụ igbo

na ị chọrọ ịkwado ihe anyị na-eme na o nwere mmemme ị na-eme mmere mmemme ntọala mmemme omenala kpọọ mụ ka ndị ozi ọma ọdịnala bịa nọnyere gị 07088578910 ọ bụrụ na ị nọ n'ọka na ị chọrọ iso na ozi ọma ọdịnala fans klọb nke ọka ị kpọọ mụ na nọmba a ka anyị tinye gị na whatsapp group ka ee ka ị na-esoro n'ihe anyị na-eme Ni- na mpịachi asị m ka unu cheta n'eziokwu na anyị abanye na new year according to the financial calendar mana cheta na mmiri izizi ga-ezo mmiri nda ahọ bụ mgbe a na-aba new year na mmụọ ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla ị nọ mmiri ahụ ezo na ọ mgbe ahụ ka ị kwesịrị ime ekpere pụrụ iche na nkwado maka na ahọ ọfụụ bụ mgbe ihe niile nwụrụ anwụ ji ekunite n'ọnwụ ahịhịa niile kpọrọ nkụ ji ekunite n'ọnwụ na ọ mmiri nda ahọ ahọ ọfụụ na nke ọdịnala kpọmkwem na-abanye n'ime Febụwarị ahụ na Maachị mgbe mmiri izizi ji ezo ọzọ dịka ibe ya nwanne m gbaa mbọ ka ị chọba iyi ụwa gị ihe a m na-agwa unu dị mkpa maka na o nwere ife arịrị mere ụnyaahụ m wee sị ka m gwa unu na ihe a na-akpọ iyi ụwa na ọ dị real biko ọ bụrụ na i ku nwa n'aka gbaa ya agụ ka a mara etu o si wee bịa ụwa ka a mara onye ụwa ya mara iyi ụwa ya ka e welu n'oge dokwali ya ka ihe ibida ka ihe arịrị ghara ime ọtụtụ ndị mmadụ na-echeta ọdịnala mgbe ọ gbajuru dọrọ mgbe ife mebisiere ee e bikonu gbaanụ ụmụ ụnụ agụ chọọnụ dibịa ka ọ gbaa afa ka a mara onye nọrọ mmadụ ụwa ihe a bụ ihe igbo ka m na-agwa ụnụ anaghị m ekwu ekwu aka nri ekwu aka ekpe ebe m kwụ ka m kwụ na-ekwusi ya ike maka na afụgo m ndị ọ na-emebiri ihe ee ọkwa na ebe a ka m ga-akwụsị ya jụbanụ ese na onye ajụjụ ada efu ụzọ gbaa afa ndụ gbaa afa ndụ jụọ ese ekwena ka ihe mebie tupu i were gbaba ọsọ mmiri n'ọkwa na ebe a ka m ga-adọbili ya taa ị chọọ ịkwado ihe anyị na-eme kpọọ m na 07088578910 ka ọfịa dụnụ ka enwe amalị ya maka na Ọka na-asọ enwe ka o mesịa
ndewo.
Am I off air? Am I off air? Okay. Gbatuoro m, gbatuoro m igwe. anyị kenere ndị soro anyị na Facebook ọmụ na ikolo ndị igbo ee anyị wee na-asịdo unu ka anyị na-echetanụ ụmụ nwanne anyị ndị igbo a kpapụrụ akpapụ na ofe na oke ndị igbo na mba ndị ọzọ na ha na-eri arịrị na ha nọ n'ụjọ ọkachasị tụmadị ndị nọ na mpaghara Igala Kogi ndị nọ na Akwa Ibom ndị nọ na Benue ee Bayelsa onye aghana nwanne ya n'ọkwanụ ya bụ project Obinna Chukwu bụ eze ikolo ndị Igbo ji n'aka ịchịkọ ọnụ ndị Igbo nọsị na mba dị iche iche ka a kwado ya kwadosie ya ike a sị nke onye na-eme ya na-emesi ike a nyụkọọ ya bụ mamịrị ọ gbaa ụfụfụ ekene m ụnụ ụmụ nwanne m ọ kwa dike nwe ụba aja ọzọ onye buru chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ ka o mesịanụ